ndingonena mwachidule kuti lero uphungu waukulu wa chipani cha utm central executive committee ya utm komanso uphungu waukulu wa chipani cha utm cha national executive council nec anakumana lero mamawawa ndi masanawa kuti ngati chipani tiunikire kwambiri za chisankho chimene chikubwera mu september pa 16 kuti titani ngati chipani tiwine masankho amene akubwera ndiye takambirana zosiyanasiyana ifeyo masankho amene akubwera mu september tiwina ngati utm ndi amene titi tipange boma la malawi chimodzi mwa zinthu zimene takambirana ndi nkhani ya mkumano uli madzulo ano kuli kupanga fundraise ndalama zoti bungwe latsopano lakhazikitsidwa la skc foundation ligwiritse ntchito pamene likukhazikitsidwa komanso liunike ndi kuchita ntchito zake kuyambira tsopano kupita kutsogolo ndiye chipani chinaunikira mwambo umenewu chipani chaona kuti ndi mwambo wofunikira kwambiri kuti pakhala maganizo abwino onena kuti ntchito zimene malemu a president athu our founding president founding father a chipanichi kuti pangakhale maganizo oti pakhale foundation imene ingamapititse patsogolo zimene malemu ankazikhulupirira zimene malemu ankafuna kuti dziko la malawi likhale dziko labwino dziko lokhala ndi tsogolo lowala mmene anthu sakusankhana mitundu mmene anthu akugwira ntchito siyanasiyana kulithandiza dziko kuti lipite patsogolo malemu a founding president athu anakhazikika kwambiri pofuna kuonetsetsa kuti m'malawi muno anthu akukhala pa moyo wabwino achinyamata akupeza ntchito komanso kuti no anthu akukhala moyo wabwino anafuna zambiri malemu a founding president athu kuti zizichitika mdziko lino ndiye pokhala kuti akupanga no foundation yo yomwe itikumbutsa nthawi zonse za umoyo ndi ntchito imene malemu anafuna kuti ichitike dziko lino imene anayigwira ndi anafuna ichitike ife tinaona kuti foundation ndi yabwino kwambiri kuti ikhazikitsidwe chotero ifeyo ngati utm we are in full support pokhazikitsa foundation ngati imeneyi mu dzina la yemwe anali founding president wathu malemu uh, dr saulos klaus chilima komano ifeyo ngati uphungu waukulu wa chipani cha utm titawunikira kuti kumwambo wa madzulo ano kumene kukakhale nkhomaliro kudya komanso kukakhala uh, kuvina pambali popeza ndalama zogwirira ntchito imeneyi eh, ndife osakhutitsidwa kwenikweni ngati chipani pokhala kuti kumeneko kukakhalanso uh, a president a dziko lino ndiye powunikira kwambiri ifeyo kuti ife achipani cha utm tidakali still in mourning period ifenso mayankho sitinakhale nawo mayankho ogwirika akuti kodi chinachitika ndi chani kuti ife tikataye a founding president athu president wathu wachipani chifukwa kuti sitinayankhidwe bwinobwino uh, boma silinatipatse mayankho nchifukwa chake ifeyo titaunikira bwinobwino tinaona kuti inde ndi kwabwino kukhazikitsa foundation yokumbukira malemu ndi ntchito zawo ndi umoyo wawo koma poyitana a president kumwambo umenewu kuti ifeyo a utm tikakhale tebulo imodzi nkumadya kumwerera mavina uku tikutolera ndalama pamene ife mayankho athu boma silinatipatse omveka ogwirika chifukwa ife tinatulutsa kale position yathu pa nkhani ya commission of inquiry report sitinakhutire nayo tili mmafunso ndi chifukwa kuti mafunso athu sanayankhidwe mwamvemvemve moti ife nkukhutitsidwa titaunika bwinobwino kumvanso mamembers a chipani cha utm countrywide ifeyo ngati uphungu waukulu wa chipani cha utm madzulo ano sitikapezekako ku mwambo umenewu sitikapezekako osati chifukwa kuti sitikugwirizana ndi zopanga set up foundation ayi kupanga set up foundation ndi nkhani yabwino kwambiri imene tikuyipanga support sitikapezekako osati chifukwa kuti uh, ifeyo sitinagwirizane ndi akubanja kuti apangiranji zimenezi aa ifeyo takhala limodzi mu nthawi zonse mu zabwino mu zowawa ndi akubanja ndipo ife tifuna tiwapange assure akubanja ife tidzakhala nawo nthawi zonse mu zabwino uh, ndi mavuto ena aliwonse amene tingatokhala nawo ife ndi mbali yawo ndipo tidzakhala mbali yawo forever ndipo ife ngati utm tidzagwira nawo manja nthawi zonse komano apapa vuto lathu likupita kwambiri kwa anthu amene apanga organize function ya madzulo ano ifeyo tili ndi umboni wonena kuti opanga organizewo mbendera zina sanazitsatire bwino sanazitsatire bwino nchifukwa chake dzapangitsa kuti nkupanga kwawo organi- organize zikhale mmene zilili madzulo ano ife sitikugwirizana nazo zimenezo ndipo sitinagwirizane nazo ndi chifukwa chake ifeyo tasankha kusapita ku function ya madzulo ano uh, komano ifeyo ngati chipani uh, amene tikuona kuti kukhazikitsa foundation ndi kwabwino kuti foundation izigwira ntchito ngati zimenezi ngati chipani nafenso tapanga contribution yathu ngati chipani cha 10 million kwacha kuti foundation imeneyi ikhazikitsidwe ndipo idzigwira ntchito zake monga ayipangira setup uh, ifeyo uh, ndife eh, mbadwa za dziko la la malawi komanso ndife amodzi e, and nthawi zonse takhala amodzi ndi akubanja kupititsa patsogolo zimene malemu uh, a founding president athu anadzikhulupirira ndipo ife monga iwo anafera mbendera ifenso a utm tidzafera mbendera yomweyo chotero ife tidzakhala tikupititsa patsogolo legacy ya founding president athu mu njira ina iliyonse ndi zonse zimene ife tingathe kuchita kuti legacy ya founding president yathu ikhale ikupita patsogolo and china mwa icho ndi choonetsetsa kuti utm ipange boma pa 16 september chaka chino kuti legacy ya malemu ndi zimene malemu ankafuna dziko lino zichitike zonsezo uh, zidzathe eh, kuchitika chotero uh, ndifuna ndikuthokozeni kwambiri atolankhani chifukwa chokhala nafe uh, madzulo ano ife tipitiriza uh, kukhala mbali imodzi ya legacy um, ya founding president yathu mmene tinayambira 2018 mpaka na forever uh, tidzakhala mbali imeneyo zikomo kwambiri chifukwa chondimvera